bi waajuli kɛnɛ kɔnɔ an be bobo julaso burkina faso kɔnɔna na jamiyatul ansar din ale jɛkuluba min be yen nɔ laada don sango san ka kɛɲɛ ni alakiraba ka bangeli ye u be a kɛnɛ sigi walasa ka hakililajiginin kɛ ani ka ninsɔndiya jira alakira kisi ni nɛɛma be a n'a somɔgɔw ye o bangeli hukumu kɔnɔna na an b'a ladɔnniya k'a fɔ ɲinanta baara bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn Nowanburu kalo ale tile fɔlɔ ma san ba fila ani mugan a baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra u ka ntɔlanci tɛrɛnba kan n'o de ye estade sangule lamizana ye bɔbɔjulaso a faamaw fɔɔ ka taa se a diinɛ ɲɛmɔgɔw ma a bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔ min sɔrɔla a baara kun fɔlɔw la an ka jɛ ka an ɲɛmada u fɛ a ɲininen bɛ setigi ala fɛ a k'an kisi ka bɔ sitanɛ kunnango dangatɔ tɔɔrɔ ma an b'an sinsin ni setigi ala tɔgɔ barikama ye A nɛɛma ni kisi camanba ɲini Ala fɛ a k'o suuru an kuntigi Muhamadu kan a n'a so donkew a n'a ka sahaba sanumaw ani mɔgɔ minnu tugura u la ni ɲumanya ye fo ka taa se lahara jɔli ma yarabi Ala ka nɛɛma ni kisi camanba jiidi an n'u kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya foli ye ni badenya foli ye ni sinjiya foli ye mɔgɔ o mɔgɔ sen y'a se yan sira o sira kan an b'aw bɛɛ fo ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ka dugawu ɲini bɛɛ fɛ ɛɛ o kɔ tɛmɛnen kɔfɛ komi aw b'a kalama cogo min na an bɛ kɛnɛ min kan an kuntigiba n'o ye alakira muhamadu salalahu alehi wa alihi wa salam O ka bangeli nisɔndiya an bɛ o kɛnɛ de kan o kuma na an b'a ɲini ala fɛ hamina ko degun ninnu yarabi ala k'a bɛɛ lajɛlen wuli an b'an to yan ka folikan bila ka taa ani waleɲumandɔn ani barika dali

Aseyidi serifu ibrahim usmani hayidara ale fana taara kɛɲɛba i bɛ jama filɛ fɔ i ka lɔnta bi ban o dɔgɔkɛ n'o ye badara saja ye o fana ye kita bloke pewu haruna rasidi marakakungo o fana kun taara ye n'i y'a ye jama dan ma ala sɔnna karamɔgɔ yɛrɛ y'a daji to a ka kalanden minnu da ni an filɛ nin ye sangule lamizana kɔnɔ an karamɔgɔ ani an fa alhaj mohamad adam ne hakili la tɛrɛn fana fali tɛ bɛrɛ ye tuguni ni ala sɔnna an b'a dɔn yanni baara daminɛ cɛ a bɛ fa o kuma na an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛw caman k'an ye ala k'an bɛɛ laban ɲɛ ala ka san caman d'an ma ni ala sɔnna programme minnu bɛ an bolo an bɛna baara daminɛ o la an bɛna ɲini Organisateurs n'o y'an ka labɛnnikɛlaw ye an filɛ nin ye kɛnɛ min kan mɔgɔ dɔw de b'u ka baara dabila ka nin labɛn ninnu kɛ o tuma na u ka ɲɛmɔgɔ n'o ye Kasum Sawadogo ye ale ye a ka folikan a ye o di Pɔrɔgo ma o ka bɔ ka foli kɛ a tɔgɔ la ani baarakɛla bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la o la an b'a fɔ Pɔrɔgo ye ko n'a ka surun a ka bisimila.

a n'a ka somɔgɔ sanumanw a n'a ka saba kɔnɔnagwɛw ani mɔgɔ o mɔgɔ tugura o kɔ ni ɲumanya sara ye fo ka taa se kiyama jɔ lon ma o kɔfɛ an b'a fo ni silamɛya ka foli ye ni kelenya ka foli ye ni badenya ka foli ye ni arijanadenw ka folikan ye n'o le ye ala ka kisi n'a ka hinɛ n'a ka barika ne ni aw kan o kɔfɛ an sigira hɛrɛ la ala k'an wuli hɛrɛ la an bɛ nabaga cɛman n'a musoman an bɛ bɛɛ fo denmisɛn maakɔrɔba maa o maa y'a sen ta ka se an ka kɛnɛ nin kan an bɛ bɛɛ fo a nana hɛrɛ la ala k'aw segin hɛrɛ la o kɔfɛ an bɛ an dɛmɛbagaw bɛɛ fo mɔgɔ o mɔgɔ y'an dɛmɛ ni nafolomafɛn ye ni hakilinataw ye ani bololabaarakɛminɛnw an bɛ bɛɛ fo mɔgɔw y'an dɛmɛ ni fɛn caman ye dɔw ye jiw d'an ma dɔw ye boisson d'an ma dɔw ye dumuni d'an ma kɛrɛnkɛrɛn ma dɔw ye misiw d'an ma Kɔlima section ale ye misi kelen d'an ma Farakan section o ye misi kelen d'an ma conseiller Ali Tera ka bɔ Kɔlima ale fana ye misi kelen d'an ma Laji Bakwa ale fana ye misi kelen di ko ka kɛ ka dunanw fana n'a ye Alhaji Idris Kurawogo ale fana ye misi kelen di mɔgɔ caman y'an dɛmɛ ni bololafɛnw ye an bɛ bɛɛ fo a nafolo bɔra yɔrɔ o yɔrɔ ala kana tayɔrɔ lankolonya ala ka miliyariw bila nɔ na an bɛ baarakɛlaw commission d'organisation mɔgɔw cɛ muso o bɛɛ an b'o bɛɛ fo sécuritéw accueil commission kɛ an bɛ bɛɛ fo commission o restauration an bɛ bɛɛ fo cɛ ani muso a tile damadɔ le ye nin bɛɛ kɛlen don k'a ka baara bila ka na baara kɛ pour que nin baara in bɛ se ka latigɛ hɛrɛ la cogoya min na an b'a ɲini bɛɛ fɛ an b'a ɲini bɛɛ fɛ jama o jama bɛ terrain kan a ka dugawu kɛ baarakɛla ninnu ye ala ka o siw sabati ala k'o kolo kɛnɛya an ti bɔ kuma na n'an ma foli fɔ sama an ka kayidu ruhu ma alimul allama nurulayi muhiyil baya aseyed Serif Usman Madani Haidara an b'a ɲini ala taala fɛ ala ka hɛrɛ ka n'a ye ala k'a lafiya a laɲini diinɛ ka se ka se yɔrɔ la ala k'a tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ kan an b'a ɲini ala taala fɛ ala ka hɛrɛ k'an ye baarakɛla minnu sera ka nin baara nin kɛ commission d'organisation a jama a farali ɲɔgɔn kan cɛ ani muso mɔgɔ cɛmɛ wolonfila ani mɔgɔ mugan ani naani olu sera ka nin baara nin organiser an b'a ɲini ala taala fɛ ala ka hɛrɛw k'an ye san wɛrɛ mawuludu ala k'o yira an na ala ka karamɔgɔ min bɛna waajuli kɛ ala k'a nɛn sabati a mɛn tulo ɲuman ala k'a d'a ma k'a mɛn ka se ka baara kɛ n'a ala k'a nɔgɔya ala k'o k'a ka alaya bonya kama kira n'a so bonya kama sɔli ala rasul nin tun ye an ka président kasim sawadogo ka folikan ye salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu n'an bɔra yen an bɛ foli di an ka minisiri muso ma aja awa watara ale min ka cɛsiri a n'a ka wulikajɔ ka taa an karamɔgɔ nɔfɛ seyidi sherif usman madani haidara ka bɔ n'a ye mali kɔnɔ ka na n'a ye ka kɛ sababu ye ka taa n'a ye wagadugu u ka jɔnjɔnba n'an k'o ma ko décoration k'an karamɔgɔ décorer minisirimuso ye min y'o kɛ a n'a sababu bɔra ale min na an b'a fo a ka représentants bɛ kɛnɛ kan an bɛ foli di u ma o kɔfɛ an ka maire central n'o ye burama fabere sanu an b'a fo a yɛrɛ ye mɔgɔ ci ka na a ka représentant bɛ kɛnɛ na minisirimuso ye n'o ye awa watara ale ka kuma ko o bɛɛ lajɛlen o y'u ka kuma fara ɲɔgɔn kan k'a di maire central ka ciraden ma n'o ye sidi mɛga ye o la an b'a ɲin'a fɛ a ka bisimila ka foli kɛ maire central tɔgɔ la
su nin na an nisɔn ka di kosɛbɛ k'a la mun kan an ɲa bɛ jama min na peut-être ni wari lo tun bɛ tilan na dɔ tɛ na yan su nin na nin wagati nin na donc k'a fɔ ko mawuludu lo bɛ yen eh, ale sababuya lo nana ni jama nin bɛɛ ye yan ala k'a kɛ hɛrɛ ye ala ka jamana lakisi ala ka jamana nɔgɔya fitina min b'a kan ala ka sababu wuli ka bɔ an kan eh, ni jɔyɔrɔ nin na eh, brama fabere sanu n'o ye maire central ye eh, n bi ale ka jɔyɔrɔ lo la anw ye ale ka chargé de mission ye eh, aja fatumata watara n'a ye eh, alaji sidi sanogo eh, ale bila ka na a nɔ na donc euh, ni maire ma se ka yan sɔrɔ parce que u taara mission na wagadugu a tun ka d'a ye a ka kɛ jama nin cɛma mais a hakili bɛ ni jama ye toujours an bɛ dugawu k'a ye ala ka ɲuman segin fana eh, an bɛ tila ka dugawu kɛ an ka karamɔgɔw ye o bɛ jɔyɔrɔ min na nin olu le ye an ka jihadikɛlaw ye olu le y'an ka premier ministrew ye donc euh, o bɛna min fɔ an ye a mɛ se ala k'a di an ma eh, kira nɛɛma ni kisi b'a ma a ko mɔgɔ sɔn hɛrɛma mɔgɔ min ka fisa ka tɛmɛ mɔgɔ bɛɛ kan o ye mɔgɔ min ye kurana lɔn ka tila ka mɔgɔ wɛrɛw lalɔnni n'a ye olu le ye ten an ka premier ministre min sigininw ye donc an bɛ dugawu k'o ye ala ka jama yɛrɛkɛ ni hɛrɛ ye ka eh, san wɛrɛ mawuludi fana yira an na ni hɛrɛ ye k'a ɲɔgɔn caman don an garisigɛ la salamu aleykum warahmatulahi taala wa barakatuhu maire central ka ciraden fo a ka dakuruya fila foli la n'an bɔra yen an bɛna dakuruya fila folikan di jatigiw ma ni an ko madɛrɛ mɔgɔw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Aboubacar Sanou Alhaji Aboubacar Sanou n'o ye LPIS fondateur ye lycée Imam Sakidi o fondateur a ka bisimila ka foli kɛ mandɛrɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la jatigiw tɔgɔ la a ɲinina an fɛ ko an ka foli kɛ mandɛrɛ faso tɔgɔ la ni a bɛ fɔ ko jatigiw foli ni mɔgɔw bɛ yen minnu ka kan n'a ye ka tɛmɛ ne kan mais bonya sira lo a ɲinina ne fɛ ko ka an faw ani an kɔrɔw ani madɛrɛw bɛɛ a ɲinina an fɛ ko k'o wasa o kama madɛrɛ faso tɔgɔ ra madɛrɛw bɛɛ tɔgɔ ra an bɛna foli kɛ an kɛlen kɔ ka yafa ɲini an kɔrɔ madɛrɛ minnu b'an cɛ ra ani an fa minnu b'an cɛ ra an kɛlen kɔ ka yafa ɲini o fɛ ani ka sira ɲini o fɛ pour que ka se ka kuma madɛrɛ faso tɔgɔ la donc o kama an bɛ jama bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ o mɔgɔ sen y'i sen yan yɔrɔ la an b'i fo k'i waleɲuman lɔn k'a ɲini alahu taala fɛ mɔgɔw natɔ la fɛn min m'o sɔrɔ juguman na o segintɔ o kana o sɔrɔ ka fori kɛrɛnkɛrɛnya k'a ɲɛsin eh, ansar jamakulu ma organisateurw ani mɔgɔ o mɔgɔ ye nin kɛnɛ nin labɛn ka foli ɲɛsin o ma kɛrɛnkɛrɛnya ma cɛla musola ani ansar ɲɛmɔgɔw bɛɛ ka ta président eh, national la ani Eh, a responsable bɛɛ an bɛ fori ɲɛsin o bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnya ma karamɔgɔw an b'o fo k'o waleɲuma k'o waleɲumalɔn ni jama nin faranin ye ɲɔgɔn kan su nin na i b'a sɔrɔ o ye fɛn dɔ lo mɛn o ye fɛn dɔ lo faamu n'o kama tɛ mɔgɔ min kɔnna ka kuma yan mɛri ka représentant a y'a fɔ a ka kuma na ko ni wariko lo mɔgɔ dɔ tun ti na yan can lo effectivement

su ni tile an tɛ ɲina mɔgɔ min ka dɛmɛ kɔ n'o ye a sheikh muhammad adam darame ye donc a fɔra sisan ko lpis lycée privé imam sakidi sanu n'i y'a ye imam eh, lycée privé imam sakidi sanu lɔnin lo a sen kan bi eh, a sababu ye ala ye mais a sababu belebele dɔ bɔra eh, sheikh muhammad adam darame o détail fɔ yɔrɔ tɛ nin ye bi su nin na mais an b'a fo k'a waleɲumalɔn k'a fɔ a ɲɛna a k'a dɔn an ma ɲina a ka dɛmɛ kɔ an ma ɲina a ye min kɛ lpis ye imam sakidi sanu an ma ɲina depuis daru huda waati la an bɛ tila ka foli laban an ka sababu ɲuman ma an y'a jɔyɔrɔ ahalubɛtu wasabaga n'o ye seyid sharif usman madan haidara ye k'an b'a fo hali bi a ka jidara k'a ɲini ala taala fɛ si ni kɛnɛya ala k'a d'a ma a ka laɲini min ye a b'a fɛ diɲɛ de yɛrɛ ka kɛ cogo min na a b'a fɛ diinɛ de ka kɛ cogo min na ala k'o k'a ye wa a ka denbaya a n'a ka denbaya ala k'o tanga ala ka sijan ni kɛnɛya d'a ma ka labanko ɲuman d'a ma wasalamu aleykum warahmatulahi imamu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛna ɲini an fa fɛ

an bɛ ala fo k'a waleɲumandɔn a bɛ ne nisɔndiya n ka folikan bila jama ma nin yɔrɔ nin na yan yɔrɔ barakama min ye alakira mamadu sallallahu alayhi wa sallam a bange kɛnɛ ye o tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ foli segin ka di a sɛk fahamat n'o le ye a seyid sɛrif mayidan hayidara n bɛ foli da ka foli segin ka di a ka lasigiden min yan min bɛna nin su in ɲɛnamaya n'o le ye daramɛ ye an b'a fo k'a waleɲumandɔn ka ɲini a fɛ a ka dugawu kɛ jamana ye hakilisigi ta sɔrɔ la ani garisigɛ bana jugu min bɛ an kan ala k'o wuli ka bɔ an kan fantanya min bɛ yen ala k'o ban ka bɔ yen o tuma na hakilisigi ala k'o d'an ma fitina ko bɛɛ lajɛlen ta ka bɔ yen o tuma na an bɛ foli di ansar bɛɛ lajɛlen ma nin jɔyɔrɔ min filɛ nin ye ne ka jɔyɔrɔ tɛ ni imamu siyaka o ka jɔyɔrɔ le ye yarabi an sera hɛrɛ la ala k'an wuli hɛrɛ la nabaa kelen kelen bɛɛ lajɛlen bi yan bɛɛ n'a ka hamina ko don ala ala fana bɛɛ ka hamina ko don ala ka bɛɛ ka hamina ko dilan a ye an bɛ siran fɛn o fɛn ɲɛ ala k'an kisi ka bɔ a ma jamana ala k'a basigi ka bɔ yan fo mali fo kɔdiwari ani yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ala ka basigi d'an bɛɛ lajɛlen ma ala k'an tanga bɔ an ka sirako ma asalamu aleykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatu
n'an bɔra yen an bɛna dakuruya foli di bobo wajulikɛla bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛna

ka foli segi k'a di an karamɔgɔ n'o ye basitan ka tora kelen sisanfa ye ka foli di bamadani ka bajo ma ka foli di cɛ ma cɛ min nani kɛra hɛrɛ ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma n'o ye aseyid seri usman madani hayidara o la o kɔfɛ a silamɛw an bɛ tila ka foli kɔsegi ka di bobo dilaso an faw an ka cɛkɔrɔba fɛn o fɛn bɛ yan an bɛ yafa ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ Bobo dilaso wajulikɛlaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la o ka garibuden ani n'u ka kalanden u ye kuma kalifa o de ma ka sɔrɔ an tɛ kuma ɲɛdɔn o la an bɛ foli se u duguw bɛɛ lajɛlen ma n'a ye ansari ka u dugu ye ka tila ka foli di a ɔriganizatɛriw bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnya ma silamɛw an bɛ ala fo k'a fɔ ala ye hɛrɛba kɛ bobo ye n'ala tun ma nin kɛ bobo dilaso ye o de tun bɛ bara an na kɛrɛnkɛrɛnya ma n'ala tun ma nin kɛ ansaru ye bobo kɔnɔ a tun bɛ bara an na n'ala tun ma nin kɛ se muhamadu adam diramɛ ye a tun bɛ bara an na o la nin yeli an fɛ su in na a bɛ an da la ko ala ko in tansurulaha yansurukum wa yusabit akdamakum n'i ka dileki bɔ ka ala dɛmɛ wa ala taala bɛ aw dɛmɛ o la ansaru aw ye ala dɛmɛ a ye ala ka diinɛ dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnya ma ni an karamɔgɔ ye muhamadu adamu diramɛ a ye baara min kɛ bobo dilaso burukina faso a dogolen tɛ an si la dugu kɔnɔ o la ni ala ye nin kɛ ale ye a ka kan n'a ye wa nin ka dɔgɔ a ka bonya na nin ka dɔgɔ a ka cɛsiri la ni ala sɔnna bonya wɛrɛ bɛ ala bolo k'a kɛ se muhamadu adamu diramɛ ye min ka bon nin bɛɛ lajɛlen ye yarabi an b'a ɲini ala fɛ ala ka si ni kɛnɛ di an ma ala k'an n'a laban ɲɛ an n'a ka denbaya ala k'an bɛɛ lajɛlen sutura ka foli di wajulikɛlaw bɛɛ lajɛlen ma an kɔrɔkɛ n'o ye sɛki ahamani yabaw ale de tun kan ka kuma ta y'a ka kuma kalifa ma an bɛ yafa ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ wasalamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. o la waajulikɛlaw ka foli kɛla an bɛ dugawu k'a ye o kɔfɛ ee, an bɛna kuma di dugu caman y'an sɔrɔ yan dafɛ dugu camanba mɔgɔ de bɛ yan a ka ca ni dugu tan ni kɔ ye o tuma na delegation ninnu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛna mikoro di banfɔra perezidan ma n'o ye madu tarawele a ka bisimila ka foli kɛ an ka ansar delegation nationaliw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la k'a ka bisimila assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu an bɛ tanga ɲini ala taala fɛ ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma an b'a sindi ni ala taala tɔgɔ barakama ye diɲɛ nɛɛma lɔgɛn tigi lahara nɛɛma kɛrɛnkɛrɛn tigi a jɛdenw ye an bɛ sɔli kira kan a n'a ka so dungew ani saba ɲumanw ani maa min tugura o kɔ ni ɲumanya kɛli ye fo ka taa se alikiyama lon ma an nisɔn ka di nin kɛnɛ nin kan an bɛ ala fo an bɛ kiraba bangeni ka kɛnɛ de kan an b'a ɲini ala taala fɛ yarabi faamu ko ɲuman ala k'a d'an ma ala ka sababu ɲuman d'an ma ɛɛ delegation lo ka bɔ banfora an bɛ kuma ni an ka porovensi tɔgɔ ye n'o ye porovensi de la comoé ni kulubali sunkalo ka kuma ye donc folikan lo k'a ɲini ala taala fɛ yarabi ala ka san wɛrɛ d'an ma ala ka san wɛrɛ caya yarabi ni mawuludi caman bɛ ala k'a d'an ma eh, an bɛ tila k'a ɲini ala taala fɛ yarabi ala ka hinɛ an ka taabaw ra an b'a ɲini ala taala fɛ ɲinan ni salon gɛlɛyara ni k'a kɛ bana sababu ye an b'a ɲini ala taala fɛ yarabi san minnu bɛ na yarabi ala ka hɛrɛ k'an ye ala k'o k'a k'alaya bonya kosɔn an ti bɔ kuma kɔnɔ fiyewu fo an ka kuma sɛgɔ kuma tigi yɛrɛ ma min kɛra nin kɛnɛba nin ɲɛnamayabaga ye n'o ye a sheik serif usman madani haidara ye yarabi ala ka si jan kalifa a ma ala ka hɛrɛ k'a ye ala k'a n'a tanga ala k'o k'a k'alaya bonya kosɔn sali ala muhamadu madu perezidan madu tarawele an b'a fo ale de kumana ansaridin isilami bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la delegation nationale minnu nana olu bɛɛ tɔgɔ la o la n'an bɔra yen an sera baara kuncɛyɔrɔ la ka ban ɛɛ ni ala sɔnna an bɛna dakurunya fila folikan di musow bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bamuso an'an ka ɲɛmɔgɔmuso Aja Mayimuna Kone a ka bisimila ka foli kɛ musow bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ale de ye Burkina Ansardin Islami musow bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔ ye Aja Mayimuna Kone ko a ka bisimila.
Asalamualekum warahamatula taala wa barakatuhu o ra ni Ala ka jɛ ye an sigira mawuludu kɛnɛ kan bi suba in na an karamɔgɔ kɔrɔ n'o le ye Elhaji Mohamɛdi Adamu Darame ye Ayidara ka lasigiden ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka di dunanw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma minnu bɔra dugu surun ani dugu jan ka Bobo magɛn bi lonba in na ka foli di cɛw ni musow bɛɛ ma minnu bɔra Bobo dugu kɔnɔ ani Bobo kɔ kan ka foli di an balima organisateurs ma o n'o ka groupe bɛɛ lajɛlen sécuritéw ni accueil n'a bɛɛ ka foli d'o ma k'o waleɲuman dɔn k'o barikada ka foli di an ka président ba ma Elhaji Aruna Keyita a n'a ka bureau kɔnɔmɔgɔw bɛɛ k'o sɛgɛnbali k'o ni ce k'o ni lon bɛɛ o kɔfɛ an bɛ foli di président national ma Elhaji Surakata Salamantao k'a fo a n'a ka membrew bɛɛ lajɛlen Burkina cellulew bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la k'o fo k'o waleɲuman dɔn k'o barikada an bɛ an ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka di wudu ma wudu international wudu national fo ka na se provincial an b'o fo olu le bɛ yen su ani tile sanji kɔrɔ nɛnɛ na n'o bi an musow kalan n'o b'an ladi n'o b'an tare tare n'o b'an ka sow minɛ cogo yira an na n'o b'an denw lamɔ cogo yira an na an bi o fo k'o waliɲuman dɔn k'o barikada ka taa foli laban an ka belebele la a seyi serif usman madan hayidara an bi basa ka ɲɔgɔnyebali an b'a fo an b'a waliɲuman dɔn k'a barika da an bi dugaw caman k'a ye ni ka dugaw ɲini a fɛ k'a deli a fɛ an bɛ dugaw minnu kɛ a ye ala ka a ka ala deli an ye ala ka o dugaw ninnu minɛ a ma Ala ka sababu ɲumanw caman kɛ an ta ye folikan de ye an tɛ bɔ kuma na yan n'an ma dugawu deli karamɔgɔw fɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma n'o le an ka faso Burkina Faso ye Ala k'a basigi an bɛ yafa deli aw bɛɛ lajɛlen fɛ hakɛto bɛ n kan sɔli Ala rasulila. Haja Mayimuna Kone a ka dakuruya fila la n'an bɔra yan an bɛ dakuruya fila foli di

o ye bonya kalifa a ka kalanden na wudu national tɔgɔ ra burkina faso kɔnɔ ko an ka bɔ ka dakurunya fila fori kɛ an karamɔgɔ ye wudu national tɔgɔ la an b'a ɲini ala fɛ yarabi ustaz mohamɛd daramɛ fo ala tin ka nin kɛ su in na an ka seere n'a ye ka taa da kaburuden kɔnɔ ni ala tun ma nin kɛ a tun bi bala an na sabula ka d'a kan i ye farisogo ta k'i ni ta k'i ka dɔɔni ta ko karamɔgɔ hayidara n b'i dɛmɛ fo nɛnɛkiri laban depuis don min na an y'i dɔn i ma segin n'i kɔ ye an b'a ɲini ala fɛ i ye cɛsiri min kɛ i ka duba kɛ i ka kalandenw yɛrɛ ye an yɛrɛ ka se k'i ta ɲɔgɔn kɛ an y'a ɲini ala fɛ yarabi ustaz mohamɛd daramɛ an y'i kalifa ala la cɛsiri min n'i y'a kɛ an y'a ɲini ala fɛ yarabi ala ka e dɛmɛ an karamɔgɔ serif usman madan hayidara e le ye nin ta k'i b'a dɛmɛ n' ala sɔnna i jɔ n'i jɔyɔrɔ la jama o jama nana yan an karamɔgɔ tɔgɔ ra an bɛ duba kɛ an nana hɛrɛ la cogo min na ala ka bɛɛ segin hɛrɛ la ya rabi fɛn min m'an natɔ sɔrɔ an y'a kalifa ala la an seginmantɔ o kan'an sɔrɔ an na sigi ni kira le tɔgɔ ye an y'a ɲini ala fɛ an nana ni hami o hami ye kira kosɔn an ka haminataw ala k'a dilan an ye an na sigi ni jurumu min ye su in na an y'a ɲini ala fɛ ala kan'an segin ni jurumu ye fi ala ka jurumu bɛɛ lajɛlen yafa ka tila ka dugawu kɛ an karamɔgɔ ye jama min taara ale yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ bamakɔ yen ala ka bɛɛ segin hɛrɛ la ka na bɛɛ ɲuman sɔrɔ hɛrɛ la an y'a ɲini ala fɛ su hɛrɛ ala k'a d'an ma an bɛna bɔ kuma kɔnɔ k'a fɔ asalamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatu an bɛ dugawu kɛ karamɔgɔ n'a ka denbaya ye o la ni ala sɔnna an bɛ bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnya na amɛ ale laada ye an ka nin ɲɔgɔn dalajɛ yɔrɔ ninnu na ale na ni kuranɛ caman de su in na a nana ni kuranɛ tan ye ko ka a di karamɔgɔw ma an b'a fo la yusu sangare an kanubaga don an bonyabaga don an b'a fo alhaji abubakar sana an b'a fo mɔgɔ o mɔgɔ b'an dɛmɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman lɔn an sera ka min tɔgɔ fɔ an ma se ka min tɔgɔ fɔ ni ala sɔnna an bɛna kuma di an ka président ma président provincial n'o ye alhaji aruna keyita ni alahu taala sɔnna ma ale de ye kumakɛlaw bɛɛ lajɛlen ka kuma laban ye a ka bisimila ka foli kɛ an bɛ ala fo ka ala barika la ka ala waleɲuman lɔn ala min sɔnna ka an balo ka se bi ma k'an sigi nin kɛnɛba in kan n'o ye kira nɛɛma ni kisi b'a ma a bangeli kɛnɛ ɲɛnamayali ye an bɛ ala fo la o la an b'an ka invitew fo ka bɛɛ fo mɔgɔ mɔgɔ y'i sen bɔ kɔnɔkɔrɔ ka se nin kɛnɛ in kan an ka foli bɛ bɛɛ ye kɔmi a fɔra cogoya min na su in na mɔgɔw ka ca an ka province mɔgɔw nana an ka sigida mɔgɔ caman nana an bɛ bɛɛ fo k'a ɲini ala fɛ o nana hɛrɛ la ala bɛ ka bɛɛ ɲuman segin hɛrɛ la o kɔfɛ mɔgɔ minnu ye kuma t'an ɲɛfɛ kumakɛla bɛɛ vraiment an b'o fo k'o waleɲuman lɔn o nana an ka kɛnɛ bonya an bolo an b'a ɲini ala fɛ ala k'an n'o bonya Kasa tan maire ka représentantw u ka déléguéw vraiment ministre tɔgɔ la fana an ka foli b'o ye ala ka hɛrɛ k'an n'u ye o kɔfɛ an ka silamɛya ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yan ka daminɛ an ka imamu na ani karamɔgɔw ani wajukɛlaw an b'o fo dan tɛ foli min na u nana an ka ko jadɔn na vraiment an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ k'an n'u ye ala k'an n'o sara hɛrɛ la o kɔfɛ an b'an ka communauté musulmane fo k'an ka coordination mɔgɔw fo k'an ka faib mɔgɔw fo fédération des associations musulmanes du burkina faso an ka foli b'o ye o kɔfɛ silamɛjɛkulu fɛn fɛn y'an sɔrɔ an bɛ min dɔn an'an tɛ min dɔn an b'a bɛɛ fo ka ɲini ala fɛ o ka jɛkulu ala ka taa ɲɛfɛ jɛkulu ni silamɛya tɔgɔ ala k'a kɔrɔta o kɔfɛ an balimaw b'an cɛma yan n'o ye chrétien ye an b'o fo n'an bɔla yen an b'an ka autorité fo autorité fɛn fɛn y'an sɔrɔ ani min ma yan sɔrɔ degun kama an ka foli b'a bɛɛ ye ka ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ k'an n'u ye u ka baaradaw ala k'a sabati n'an bɔla yen an bɛ an balimaw fo n'i y'a mɛn ko an ka taa kunun yɔrɔ la bi kunasini ta de diyala eh, an tun bɛ waajuli kɛ colma a ani colma b la ka tɛmɛ an ka foli b'o ye an b'u ka directeur fo n'o ka baarakɛɲɔgɔnw o kɔfɛ hippodrome mɔgɔw rcb ani fonctionnaire an tɛmɛna u ka terrainw kan ka waajuli kɛ an ka foli b'o ye o kɔfɛ an bɛ terrain min yɛrɛ kan sisan sangoulé lamizana a baarakɛlaw k'a daminɛ sanfɛ fo duguma an ka foli b'a bɛɛ ye ka ɲini ala fɛ balontan ala k'a yiriwa ala ka taa ɲɛfɛ n'an bɔra yen an b'an ka jɛkulu ɲɛmɔgɔw fo an ka président d'honneurw alaji abdulayi sanna domo selu ani ne yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn alaji mustafa giro an ka foli b'o bɛɛ ye tɔn eh, an ka biro tɔgɔ la o kɔfɛ n'an bɔla an bɛ se an ka ɲɔgɔnyebaliw ma mɔgɔw tɛ sɛgɛn n'o ye an ka ordinatɛriw ye depuis jumadon o bɛ baara la ka daminɛ juma la ka se bi ma dɔw yɛrɛ ma si u ka du kɔnɔ u bɛ baara kɛra ala kama fisabililahi an ka foli b'o ye ordinatɛriw commission fɛn fɛn b'a kɔnɔ an ka foli b'a bɛɛ ye a cɛ fara muso kan o kɔfɛ baara nin bonyana mɔgɔ caman ka dɛmɛ y'an sɔrɔ dɛmɛkɛbaga ninnu an tɛ se ka bɛɛ to a tɔgɔ ma mais ala bɛ bɛɛ dɔn ala bɛ o y'a ɲini ŋaniya min ye o b'a o b'a bɔ mɔgɔ o mɔgɔ ye an dɛmɛ n'a bolorafɛn ye ou bien ni hakili ye an b'a bɛɛ fo ka ɲini ala fɛ kalo nin yɛrɛ bonya kama mawuludu bonya kama ala ka hɛrɛ k'an n'o ye ala ka ala ka dɔ fara o ka sɔrɔ kan o kɔfɛ n'an bɔra yen an bɛ foli tugun an ka belebele la n'i y'a ye an nana ka da sira nin fa su nin na kira bangeli ɲɛnɛmayali la a nisɔndiya la cɛba dɔ de kɛra sababu ye k'a sira don kɔrɔ ni o bɛ bamako

de l'ordre de mérite de l'étoile burkinabé, ambassadeur de la paix au Mali. Guide spirituel des Ansar Es Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara. An b'a fo ka waleɲuman lɔn nin kɛnɛ in kan k'a ɲini ala fɛ a n'a ka denbaya ala k'a ɲɛ mɛn an na ala k'an ɲɛ mɛn o la ala k'o mɛn kɔrɔ ala ka hɛrɛ bɛɛ kɛ an n'o ye ala ka don an n'o jugu cɛ o kɔfɛ an ka karamɔgɔ min b'an bolo su in na o ye Oustaz Mohamed Adam Dramé ala k'a nɛn sabati a bɛna min fɔ an ye su in na kira ka ɲɛnamaya kan an b'a ɲini ala fɛ a mɛntoro ɲuman ala k'a di an ma k'an kɛ kira nɔfɛtuguba ɲumanw ye ala k'o nɔgɔya an ma su hɛrɛ ala m'a dil'an ma o kɔfɛ an bɛna an ka kuma kuncɛ ni dugawu ye an balima an balima minnu ma yan sɔrɔ degun kama an b'a ɲini ala fɛ kalo nin bonya kama ni su nin bonya kama ala k'u ka degun wuli mun m'a sɔrɔ banaw kama mun bɛ so kɔnɔ ani mun bɛ dɔgɔtɔrɔso la banabaatɔ la ala k'u ka banaw kɛnɛya mun yɛrɛ m'a sɔrɔ ka sababuya kɛ o bɛ ala bolo an b'a ɲini ala fɛ k'an bɛɛ fure kurama n'a kɔrɔma bɛɛ ala ka hinɛ u la ala ka yafa u ma o k'an kɔn kiti min na ala k'a nɔgɔ o ye an n'o data jɛnɛ ala k'o nɔgɔ an bɛɛ lajɛlen ye ala ka ɲɛnama hinɛ k'an yɛrɛ ye ka laban ko ɲuman di an ma an tɛ bɔ kuma na n'an ma dugawu kɛ an ka jamana ye an ka jamana Burukina Ala k'a basigi Ala ka hakilisigi don a kɔnɔ Burukina Ala k'a ɲɛsuma bɛn Ala k'a sabati an dafɛ jamanaw Mali Côte d'Ivoire bɛnbaliya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a ban kalo nin bonya kama Ala k'a ban Ala ka san wɛrɛ yir'an na si ni kɛnɛyaw la ani lafiyaw la ani hakilisigiw kɔnɔ an ka se ka sigi nin kɛnɛ nin kan tuguni ka kira bangeni nisɔndiya fɛti kɛ ala k'o dugawu bɛɛ lajɛlen mina ala k'o k'a ka alaya bonya kama kira n'a somɔgɔw bonya kama salamu alaikum wala silamɛw
ni ala sɔnna kuma bɛna di mɔgɔ min ma sisan o de ye wajulikɛla ba min ni an bɛɛ b'a dɔn ale ka wajuli tournée dɔ senfɛ dɔw taara asidi bɔn muso dɔ ka fini kan u nana ka n'a fɔ o wajulikɛla in ye a ka tournée dɔ senfɛ ko asidi bɔnna fini dɔ kan o yɔrɔ bɛɛ wajulikɛla in ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan u ye dakuruya fila wurudi kɛ a ma tɛmɛ foyi kan cɛkɔrɔba dɔ nana moto kan ka n'i jɔ a ye ɲininkali kɛ o y'a ɲɛfɔ a ye a ko n bɛ kɔnplɛ bi saba di muso in ma o yɔrɔ président ale ko kalo o kalo a bɛ kɔnplɛ kelen di fɔ san kelen an bɛna kuma di adamu den ma sirif usuman madani hayidara daji bɛ kalanden min da kɔnɔ n'o y'an fa ye ani an karamɔgɔ

Muhammad Adam wala karamɔgɔ Dramé an b'a f'i ye falyatafaddal
ayiwa an baden silamaw an sigira hɛrɛ la yarabi ala k'an wuli hɛrɛ la amin amin an sigira ala ka diinɛ ɲɛfɔli la silamɛya faamuya cogo ɲuman ala k'o nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye amin amin ala k'an sago d'an ma ala k'an ka limanaw jidi ala k'an minɛ ko nɔgɔya an b'a ɲini ala fɛ an faso burkina faso ala ka hɛrɛ k'a ye diɲɛ jamana bɛɛ ala ka hɛrɛ k'a bɛɛ ye sali ala rasuli karim alhamdulilayi rabbil alamin su in na an bɛ ala fo ka ala barikada ala min sɔnna ka bi su in na jira an na ni kɛnɛya ye ni hɛrɛ ye ni ala sɔnna bi su in bɛ bɛn le premier novembre l'an 2020 novembre kalo tile fɔlɔ san ba fila ani san mugan nabilayi isa bangeli la su in na ka fara ala ka dɛmɛ kan an bɛ balontan kɛnɛ na bobo julaso yan a bɛ fɔ min ma ko stade sangule lamizana sangule lamizana balontan kɛnɛba an b'o kan su in na bobo julaso yan burkina faso an bɛ bobo julaso jamanatigiw fo n'o ye siya jamanatigiw ye an bɛ jamanatigiso mɔgɔw fo n'an bɔra yen faama bolo fɛn o fɛn bɛ bobo yan maire central ka cidenw bi yan ministre ka cidenw bi yan an bɛ faama bolo bɛɛ lajɛlen an b'a bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya ɲɛma an bɛ arrondissement min kɔnɔ arrondissement a maire a n'a ka conseillers an b'u bɛɛ lajɛlen fo n'an bɔra yen an ka alimamiw waajilikɛlaw diina karamɔgɔw an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u barikada o kɔfɛ an ka jamana tenitigiw fds a sɔrɔsi bolo bɛɛ o forɛ polisi zandarimu duwanye fɛn o fɛn ye tenitigi ye jamana in kɔnɔ an b'a bɛɛ fo wa an bɛ dugawu kɛ a bɛɛ lajɛlen ye k'a ɲini ala fɛ ala k'an n'u lakisi ala k'an n'u latanga olu de bɛ sɛgɛn sanji kɔrɔ funteni na binw kɔnɔ olu de sɛgɛnnen don walasa anw ka se ka lafiya anw ka se ka sunɔgɔ o la tenitigi ninnu an b'u fo k'u barikada k'a ɲini ala fɛ ala k'u lakisi ala k'u latanga kɛrɛnkɛrɛnnenya ma polisi minnu bɛ an kɔrɔsira su in na n'o y'an ka baki mɔgɔw ye ɛɛ brigade anti criminalité mɔgɔw n'o ye baki ye olu min bi an bolo yan su in na an ka foli b'u ye an b'u barikada o foli ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ayiwa anw burkina silama bɛɛ ani bobo julaso silama bɛɛ balontan kɛnɛ in na yan mɔgɔ o mɔgɔ bi yan anw bɛɛ bɛ sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka foli sanuman sama cɛ sanuman ma ka nɔɔrɔ foli sama nɔɔrɔ tigi ma ka barika foli sama barika tigi ma cɛ min a sabalila ala y'a dɛmɛ cɛ min a ye duloki bɔ ala ye ka ala dɛmɛ wa ala sɔnna ala m'a ni minɛ fiyewu fo adamadenw y'a faamu a mago bɛ mun na ne kan bɛ ala ka drapo kɔrɔtabaga ma ne kan bɛ cɛ min ye tuw tigɛ ka babaw tigɛ ka taama pusɛriw kɔnɔ

Abu Muhammad al-Madani Maulana As-Sayyid Al-Sharif Usman Madan Haidara Abadi ah, Allah an b'a ɲini ala fɛ nin cɛ belebeleba in ala k'an n'a dɛmɛ ala ka hɛrɛ kɛ an n'a ye o kɔfɛ n badenw an b'a ɲini ala fɛ karamɔgɔ Hayidara a bɛ yɔrɔ min na sisan jamaba de b'a kunna yarabi jama ka foli ala k'a kɛ hɛrɛ ye ka jama yɛrɛ kɛ hɛrɛ la o kɛbaga ye ala yarabi ala k'a kɛ ka adamaden bɛɛ lakisi ka bɛɛ latanga an b'an ɲɛsin setigi ala ma nin kɛnɛba in kan lahɔrɔma kɛnɛ in kan lahɔrɔma jama cɛra an b'an ɲɛsin ala ma ka ala wele nin su belebeleba in na an b'a fɔ ala mago caman bi anw na ala hami caman bɛ an na ala anw ni jɔrɔnako caman nana nin kɛnɛ in kan yan nka makow mana kɛ cogo o cogo a tɛ caya ala ma a bɛɛ bɛ ala bolo wa ala de b'a bɛɛ dilan an b'a ɲini ala fɛ nafolo ko hami bɛ mɔgɔ min na nin jama in na yan ala nafolo d'u ma ala nafolo di an ma nafolo ko hami bɛ mɔgɔ o mɔgɔ ra yan ala miliyariw di an ma mɔgɔ minnu ka hami ye furuko ye yarabi ala k'a dilan minnu ka hami ye denko ye ala k'a dilan minnu bɛ hami kɛnɛya kow la an y'a ɲini ala fɛ ala k'a bɛɛ lajɛlen dilan mako ninnu bɛɛ lajɛlen ala k'a bɛɛ dilan ala k'o kɛ kiraba yɛrɛ bonya kama ala k'o kɛ an karamɔgɔ hayidara bonya kama sali ala rasuli karim zagre n'an bɔra yen an bɛ tila k'an ɲɛsin ala ma ka dugawu kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ nin faso belebeleba in ye n'o ye burukina faso ye zagre an bɛ dugawu kɛ burukina faso ye k'a ɲini ala fɛ burukina faso ala k'a latanga burukina faso ala k'a lakisi jamana ala k'a basigi ala ka hakilisigi don jamana in kɔnɔ jamana denw ala k'u bɛn bɛn ni kelenya ala k'o sabati zagre an bɛ dugawu kɛ an ti bɔ burkina ka dugawu la an b'an ka président jamana président son excellence monsieur roch marc christian kaboré ayiwa an b'an ka nisɔngoya foli de ci a ma ko a fa banna n'o ye jamana président roch marc christian kaboré a fa banna tile filanin in na k'a fɔ cidenw ye n'o ye mɛri ka cidenw ye ani minisiri ka cidenw u ka silamɛw ka foli lase jamana perezidan ma ko an ko mes condoléances o kɔfɛ an bɛ dugawu kɛ mali jamana ye mali ala k'a basigi ka dugawu kɛ Côte d'Ivoire jamana kabini sɔgɔmada in na k'o ɲama jɔlen tɛ kosɛbɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka basigi don Ala ka bɛn don Ala ka ɲɔgɔn faamu don kotoɲɔgɔntara Ala k'a sabati Laginɛ jamana diɲɛ jamana bɛɛ an y'a ɲini Ala fɛ Ala ka hakilisigi don a bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Ala k'an bɛɛ kunna diya Ala ka hɛrɛw k'an ye n balimaw ni Ala sɔnn'a ma su in na

ka taa ɲɔgɔn minɛ ma tubabukan na aw ko cohésion sociale cohésion sociale jamanadenw a ye bɛn a ye kɛ kelen ye a y'aw tigɛ di ɲɔgɔn ma burukina bɛ yɔrɔ min na bi burukina mago bɛ bɛn na kosɛbɛ farafarali man ɲi farafarali donna jamana o jamana kɔnɔ a y'a jamanaw bɛɛ ci ala k'an kisi a ma a man ɲi farafarali man ɲi dɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i ma deli k'a ye e de b'a fɔ hɔn an tɛ jɛ ni nin ye an ka a kan'a kɛ farafarali man ɲi jamanadenw a ye bɛn n'i ye télévision filɛ i bɛ jamana caman ye tasuma bɛ yen mɔgɔw b'u ka doni ɲun u kun na denmisɛnninw n'u baw u bɛ dugu bila la a man ɲi ala ka bɛɛ kisi a ma ala ka bɛɛ kisi a ma adamadenw a ye bɛn a yafa ɲɔgɔn ma a ka ko to ɲɔgɔn ta la an b'o wele da jamanadenw ye jango n'a fɛrɛ jamana bɛ taara vɔti bondaw la tuma dɔ ra vɔti a sitana ka bon o de la an b'o fɔ tuma bɛɛ lu kelen kɔnɔ ka taa ye balimaw bɛ ban ɲɔgɔn na ko parce que an tɛ parti kelen kabako dan don kabako dan don vote ye hakilila ko de ye ne bɛ nin parti nin fɛ anw ka hakilila ye nin ye e bɛ nin parti fɛ aw ka hakilila ye nin ye an ka hakilila tɛ kelen ye mais an tɛ ɲɔgɔn jugu ye an tɛ ɲɔgɔn jugu ye. o la anw bɛ jamanadenw wele an ka bɛn an ka yafa ɲɔgɔn ma ko minnu tɛmɛna an ka ɲina olu kɔ nka an bɛ min fɔ an ka faamaw ye n'an ko jamanadenw ka yafa n'an ko jamanadenw ka ɲina mɔgɔw tɛ se ka ɲina ka yafa ka sɔrɔ justice tɛ mɔgɔ dɔw tɔɲɔna o ko ma bila kɛnɛ kan a n'a ko mɔgɔw ka yafa ten nkalon kan tuma dɔw fana ka gɛlɛn dɛ o la an bɛ min ɲini faamaw fɛ u ka jija justice ka sabati justice ka sabati mɔgɔw ka hakɛw ka d'u ma ni hakɛtigi bɛɛ y'a ka hakɛ sɔrɔ ni ala sɔnn'a ma yafa bɛ kɛ ni ala sɔnna a ma yafa bɛ kɛ nka an bɛ jamanadenw wele an ka bɛn an ka balo ɲɔgɔn fɛ an k'a dɔn ala ye anw de kɛrɛnkɛrɛn anw ka balo ɲɔgɔn fɛ ala b'a dɔn ko anw de kan ka sigi ɲɔgɔn kan o kama ala ye anw fara ɲɔgɔn kan an ka sabali an ka bɛɛ minɛ ni bɛɛ ka faamu cogo ye ala y'an dan ala m'an lamɔyɔrɔw kɛ kelen ye mɔgɔw jogow tɛ kelen ye mɔgɔw kumacogow tɛ kelen ye hali i bɛ muso minnu furu jogow tɛ kelen ye i ye den minnu wolo i denw jogo tɛ kelen ye o tuma jamana kuturu jamanadenw an jogow tɛ se ka kɛ kelen ye o tuma fo an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ défaut misɛnnin minnu bɛ mɔgɔw la an ka yafa o défaut dɔw kɔ walasa an ka se ka bɛn an ka kɛ kelen ye an kana ban ɲɔgɔn na an ka jija an ka faute minnu bɛ mɔgɔw la an k'a corriger an ka jalakili caman dabila tunisiens ka lɔnnikɛlaba dɔ bɛ yen ko rachid ghannouchi rachid ghannouchi ko ko n'i y'a ye silamɛw tɛ se ka bɛn diɲɛ kɔnɔ ko bu silamɛw ko parce que silamɛw ka kuma de ka ca ka tɛmɛ dilanni kan silamɛw tɛ ɲɔgɔn corriger ko silamɛw ka ɲɔgɔn jalaki de ka ca lon o lon hayidara y'a fɔ ten an tɛ jɛn n'a ye hayidara y'a fɔ ten ko silamɛw ka ɲɔgɔn jalaki de ka ca ka tɛmɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kan k'o de y'a to silamɛw tɛ se ka bɛn rachid ghannouchi ko ten mais ne daramɛ b'a fɔ a ye ɲɔgɔn dɛmɛ e mais ni mɔgɔ min gaɲɛna bi aw min bɛ a y'a dɛmɛ hakilila ɲuman min b'aw la a y'a dɛmɛ a ka fanga bɛ ban o n'a bɔra yen don min na i fana bɛna na o an b'i fana dɛmɛ mais lon o lon n'a y'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn jalaki ye an tɛ jɛn n'a ye an k'a ɲɔni n'a y'a ɲɔni an ka jamana de b'a kun na dɛ n'a binna dingɛ kɔnɔ an ka jamana bɛ taa dingɛ kɔnɔ ala k'an bɛɛ kisi o ma an bɛ nin ɲini an ka politiciens fɛ an ka sabali an ka sabali an ka bɛn ka kɛ kelen ye an bɛ muruti fo n fana k'a sɔrɔ mais n'ala y'a di min ma an bɛɛ ka jɛ k'o dɛmɛ siɲɛ wɛrɛ n'ala y'a di min fana ma an bɛɛ ka jɛ k'o dɛmɛ ala t'a di mɔgɔ fila ma ɲɔgɔn fɛ o ni mɔgɔ fila y'a ta ɲɔgɔn fɛ a man ɲi o dɔ de b'a sɔrɔ o ye diyagoya ye dɔ in ka sabali siɲɛ wɛrɛ e fana b'a sɔrɔ an bɛɛ bɛ jɛ k'i dɛmɛ o la an b'o ɲini an ka jamana faamaw an b'o ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an kana sɔn ka jamana to dɔ bolo k'an b'a tiɲɛ a bolo n'an y'a tiɲɛ a bolo o ye kojuguba ye jamana in an ka hinɛ a la burukina sɛgɛnna an ka hinɛ a la an ka burukina kanu an kana sɔn ka jamana in ci an kana to a cibagaw bolo an k'a dɔn an ni minnu tɛ hakilila kelen an tɛ ɲɔgɔn jugu ye an bɛɛ ka yafa ɲɔgɔn ma nin wele tun bɛ jamiyatu ansarudini isilami bolo campagnew bɛ na votew bɛ na an ka jija a ka kɛ bɛn kɔnɔ jango na fɛ lu kelen denw a kana ban ɲɔgɔn na hali n'aw tɛ parti kelen an b'a ɲini ala fɛ ala k'an ni sawaba bɛn an ka weleda filanan jamiyatu ansarudini islami bɛ wele min da su in na o ye an bɛ kuma burukina jeunesse fɛ jeunesse burkinabè ani burkina ekɔlidenw an bɛ kuma aw fɛ aw jeunes aw de ye jamana nin avenir ye jamana sini ɲɛsigi jeunes cɛkɔrɔba ninnu tɛ mais est ce que jamana bɛ se ka lɔ jeunes bolo ka jeunes to ɲɔgɔn nɛni na walima kuma lankolon fɔ walima foto jugu ta walima manamana kow kɛli facebook kan whatsapp kɔnɔ manamana kan fɔli denmisɛnw bɛ se ka to nin na cogo di ka se ka jamana lɔ o la an bɛ kuma an ka jamana jeunes fɛ a kana aw yɛrɛ to manamana kow bolo jogo juguya drogue nɛni jugu a kana aw yɛrɛ to a bolo an ka sabali mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kɔrɔsili kɛ aw b'a ye san damani nin kɔnɔ jamana kalan bɛ ka taa taa cogo min na a bɛɛ ɲɛ b'a la ekɔlidenw ka jija jija min tun bɛ ekɔlidenw na ka concentré a dɔgɔyara a bɛɛ déconcentré la n'i taara ekɔli la n'u bɔra récréation na bɛɛ kunbirilen don a ka telefɔni kan facebook whatsapp ekɔlidenw ka kalan kɛ concentration a dɔgɔyara a dɔgɔyara min ka d'u da ye o b'a fɔ fɔlɔ an tun tɛ kuma jugu minnu mɛn bi an b'o bɛɛ mɛn bi ala ni facebook y'a sababu ye ala ni whatsapp y'a sababu ye an bɛ kuma modɛli bɛɛ lajɛlen mɛn an tulo la bi o la an bɛ kuma an dɔgɔninw fɛ gurupu modɛli bɛɛ kireyera ekɔlidenw ye gurupuw kireye whatsapp kɔnɔ kumaw bɛ fɔ a kɔnɔ foto sugu dɔw bɛ ci ala kan'i ɲɛ da dɔw kan o ra an b'a ɲini ala fɛ ala ka hakili ɲuman di an ma réseaux sociaux ninnu an kumana a kan facebook whatsapp ɲuman b'a ra nka juguman fanga ka bon dɛ an ka jija a côté ɲuman u b'a fɔ côté positif an ka jija an k'o ta an ka se ka nafa sɔrɔ o ra a côté négatif an kana to o ka an mago sa nka zagre n'an ko denmisɛnninw ni ekɔlidenw an cɛkɔrɔbaw yɛrɛ sen b'a ra dɛ sow kɔnɔ bi an cɛkɔrɔbaw caman n'an musow ka baro a dabilala an ni facebook de bɛ baro kɛ bi foto jugu camanba o n'a ɲɔgɔnnaw bi i bɛ joli dɔw foto ye facebook la kabako lo dɔ tɛmɛtɔ u bɛ dɔ tanpɔni ka bɛn accident a satɔ dɔ b'a filmer dɔrɔn ka sin ka a balancer ala ka hakili ɲuman d'an ma o ra an b'a ɲini ala fɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma ala ka hɛrɛw k'an ye nin weleda ninnu tun b'an bolo ka kuma jamana denw fɛ an ka bɛn an ka jija kalan tun bɛ cogo min na an ka jija an ka kalan minɛ ni sɔbɛ ye denmisɛnninw ka concentré n'o kɛra jamana bɛ ɲɛtaga sɔrɔ ka kɛɲɛ ni waati n'a cogoya ye ni ala ye sini kɛnɛya di nin laseli tɔw aw n'o sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ ɲinan ta kɛra hɛrɛ kɔnɔ cogo min san wɛrɛ ta ala k'o yira an na ka foli ni waleɲumandɔn ta k'a ɲɛsin jamiyatul ansardin a tɔnden fɛn o fɛn de bɛ bobo julaso fo ka taa se wagadugu ma an bɛ dugawu k'u ye ala k'an n'u dɛmɛ ka foli kɛ